Haigh, is mise Seán. Tá mé i mo chónaí i lár an bhaile mhóir. Tá sé suite chois na habhann. Tá mé i mo chónaí i dteach scoite. Tá a lán siopaí ann, siopaí bróg, siopaí grósaera agus siopaí nuachtáin. Chomh maith le sin, Tá a lán tithe tábhairne ann freisin. Tá a lán áiseanna do dhaoine óga. Mar shampla, tá club againn do dhéagóirí, agus téimse ann agus bím ag imirt leadóige, snúcar agus cispheil. Agus, chomh maith le sin, bíonn dioscó ann gach uile Satharn. Is breá liom an áit seo mar tá a lán cairde agam, caithfidh mé a rá. Haigh, Pádraic anseo arís. Tá mise i mo chónaí i lár na cathrach agus is iontach an áit é. Tá go leor áiseanna agam, tá a lán siopaí timpeall, tá pictiúrlann, Tá scoileanna, tá tithe tábhairne agus tá ospidéal, sea, tá ospidéal in aice láimhe. Is breá liom bheith ina chónaí sa chathair agus tá mé i mo chónaí in eastát tithíochta, sea, agus uaireanta bíonn sé leadránach ach de ghnáth bíonn an-spórt againn. Tá gach duine anseo an-chairdiúil lena chéile agus bíonn bíonn rudaí le déanamh againn cosúil le téimid amach ag siúil timpeall na cathrach, ag féachaint ar na siopaí agus rudaí mar sin.
Haigh, is mise Liamo. Agus tá mise i mo chónaí i lár na cathrach, sea, i lár na cathrach, yeah, tá mé i mo chónaí in árasán, yeah, agus tá a lán siopaí sa chathair, tá siopa éadaigh, siopaí bróg, siopaí poitigéara, sea, agus siopaí crua-earraí, yeah, tá, agus tá Ard-Oifig an Phoist ann freisin, Eh, tá amharclann, ah, tá a lán rudaí ann, em, yeah, tá, agus eh, eh, bíonn dioscó ar siúl sa chlub, eh, eh, ag an deireadh seachtaine, sea, agus téim, eh, ansin le mo chairde go léir agus bíonn craic againn ansin, yeah, agus eh, tá ceardscoil in aice linn agus tá, tá bhun, eh, trí bhunscoil, sea, eh, agus eh, dhá mheánscoil. eh, sa cheantar so, em, sin é, atá le rá agam so, eh, feicfidh mé sibh níos déanaí, slán. Haigh, goidé mar atá sibh? Max anseo. Tá teach dhá stór leathscoite againne. Tá an teach suite in aice na farraige. Tá aon seomra dhéag inár dteach, an gcreidfeá é sin? Is é an chistin an seomra bia agus an seomra suite agus tá ceithre sheomra leapa. Is fearr liomsa mo sheomra féin mar tá mo chuid rudaí go léir istigh ann. I mo sheomra tá teilifís agus tá leaba dúbailte agam. Sea daoibh, is mise Jebo, sea, tá mise i mo chónaí i sráidbhaile beag, sea, Tá sé suite in aice leis an bhfarraige, sea, agus tá sé suite in aice leis na sléibhte go léir, sea. Tá sé an-bheag ar fad, ach tá na daoine cairdiúil, réitím go maith leo, sea. Tá an áit an-deas ar fad. Is féidir leat dul ag siúl sna sléibhte agus is maith liom é sin a dhéanamh, sea, ag an deireadh seachtaine, sea. Tá an t-atmaisféar go hiontach.

Yeah, tá mise i mo chónaí in árasán, man, ach níl ach seomra amháin, ach is cuma. Tá mé sona sásta, an dtuigeann tú? Sea, man. Cabhraím le mo mháthair sa teach anois is arís, sea, man. Tá gairdín os comhair an tí againn. agus is maith liom bheith ag obair sa ghairdín seo leis na plandaí, a, an dtuigeann tú é? Aha! All right, man. Yeah, bainim an féar anois is arís freisin, sea. Océ, man. Yeah, ním mise na gréithre do mo mháthair, sea, man. agus bím ag ní an urláir.

Bí ag caint. Labhair amach. Bí ag caint. Sea. Is mise T-Rex. T-Rex Auxaurus. Is dubh mé. Tá mé i mo chónaí in eastát tithíochta.

Tá a lán cairde agam. Is maith liom an áit. Tá Cumann Lúthchleas Gael ann. Bím ag imirt peil leo. Labhair amach. Bí ag caint. Labhair amach. Bí ag caint.